kɛ i k'o kɛ i kana don nin b'a ta la i kana don gasi la mais ne k'i b'i ta kɛ e bɛ taa nin na gosi fo ka taa ta a tɔgɔ ma ou bien u bɛ ka nin min kɛ a haramuyalen don o tila jahanama ni arijinɛ ale t'a dɔn n'a donna a ka arijinɛ datugu seli kun ye nata dɔ de ko ye n'i bɛ ka seli arijinɛ kama kama n'o de ka di min ma seli i b'o to yen e mana don e k'a datugu ne ko ten e ko ten diɲɛ yɛrɛ sitanɛ ye jahanama ye balawu ye diɲɛ sitanɛ ye diɲɛ sitanɛ ye jahanama ye balawu ye cogo di muso ye sitanɛ ye den ye sitanɛ ye nafolo ye sitanɛ ye hmm. n'i ye nafolo sɔrɔ bi i bɛ miiri muso la i bɛ miiri mobili kura la i bɛ miiri étage la i bɛ miiri den na n'i tɛ sitanɛ fɛ i b'i sen bɔ nin bɛɛ la n b'i bilasira o la hmm. ala ka di mɔgɔ o mɔgɔ ko ala ko kanu b'i la nafolo man d'i ye o f'i fɔ yɔrɔ bɛɛ ni nafolo diyara i ye limanaya bɛɛ t'i la kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ nata kɛlɛ don silamɛya kɛlɛ tɛ dɛ i m'a mɛn ko jadisiw malo bɛ ka taa jeni ko diinɛ la i bɛna mɔgɔw de nɛgɛn n'i b'a fɛ k'u don a la ka balo d'u ma i tɛ kerecɛnw ye k'o kɛ wa mais e bɛna taa mɔgɔw ka sɛnɛkɛfɛnw jeni ka taa dugu ci ka mɔgɔ bɛɛ jeni ko e ye diinɛ kɛlɛkɛla diinɛ kɛlɛkɛlaw don wa mais u b'a fɔ ko sitanɛ tɛ cɛ k'ala ni sitanɛ farala ɲɔgɔn na k'ala ye sitanɛ danga nkalon don ala ye dugawu de kɛ sitanɛ o de ye sitanɛ barika fɛn foyi tɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni sitanɛ t'a la hali avion a tɛ pan ni sitanɛ tɛ ee nin ye kumaba ye dɛ ne ko ten ma ye n ka kuma bamanankan mɛn kuma b'i bolo siya ka taa an filɛ nin ye kɔrɔnfɛla min na bi mhm. ala fɔra ka kira fɔ kɛlɛ bilara wa mhm. irisiw nana marifa daburu ye mun ye sitanɛ tɛ marifa tɛ sitanɛ kisɛ tɛ sitanɛ ye marifakisɛ de tɛ ka kɛlɛ ban sisan wa n'a ko k'an k'an sen bɔ sitanɛ ko la o ɲɔgɔn nɛgɛn kuma ye n bɛ min fɔ a ye ani ko ani goni aw minnu y'an wele media mɔgɔw mm. ni nana n'a ye bonya aw ka nali k'an wele n fana ka na ka tiɲɛ d'aw fana ma a diyara n b'aw fo k'aw barika da mm. donc n bɛna n da don bi kalifabugu ko kuma la mm-hmm. kalifabugu sugu ye juma ye mm-hmm. juma tɛmɛnen 8 heures entre 9 heures ne yɛrɛ donna kalifabugu mais jafɛrɛntigi minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ burkina minnu bɛ gana faransi a bɛɛ weleli kɛ ko fo k'a ɲɛɲini ko k'a ɲɛɲini ko k'a ɲɛɲini n'a sɔrɔla maa min ye ko in kɛ ni jafɛrɛn b'a fɛ ni kungeren b'a fɛ mais jafɛrɛn ye boli de ye n bɛ segin a kan maliyɛn minnu t'a dɔn parce que dɔw t'a dɔn jafɛrɛn ye boli dɔ de tɔgɔ ye ani tɔgɔ wɛrɛ jumɛn b'a la tuguni jafɛrɛn ye boli ye boli fila tɛ jafɛrɛn na jafɛrɛn kɔ kungeren o y'a kanda ye a kanda o dɔ yɔrɔ bɛ yen i tɛ se ka jafɛrɛn ta kungeren ma k'o bolo jafɛrɛn de ye poids lourd ye parce que ale gere basi kɛmɛ ni kɔ de bɛ kɛ ale golo kan bagolo de bɛ da ka kasange k'a la ka golo gere don a ma i b'i kali a kan k'i siɲɛ n'i y'a tana tiɲɛ a b'i fa kun siri cogo fila b'a la n'i ko n bɛ furuba tɔn na o n'a fɔ cogo don n'i ko i bɛ cɛ saba tɔn na i tɛ furubali kanu i tɛ walimuso kanu n'i y'a kanu a b'i faga n'i nana n'a ye o la n'i y'a ta cɛ saba tɔn na i bɛ woro ci k'i muso don a la k'i don a la n'i ye muso janfa don o don ka jɛnɛya kɛ a b'i faga ni muso y'i janfa a b'a faga k'a fɔ ko nin ye ne balima ye fɛn b'a bolo ka tɛmɛ nka n bɛ woro ci a la ka jafɛrɛn ka a ta cɛ jafɛrɛn bɛ ne fa a tɛ mɔgɔ jugu fɛ donc u b'o kuma min fɔ ko jeli kara ka ne taara kalifabugu kɔnɔ ni kɔnsew sigira ni dugutigi sigira dugutigiw konarew don konarew don jininjala buguda de don u ka komini de ye kalifabugu ye o kalifabugu dugutigi min b'a kunna bi o ye nuhu de ye nuhu mhm. konare nuhu konare mɛ ale yɛrɛ fari man d'a la bi mhm. a bɛ bon kɔnɔ mɛ a dɔgɔkɛ n'o ye ɲamanton ye o ni denw ni kɔrɔw ni dugu kɔnsew mhm. ani dugutigiw ka kɔnsew bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali mɛri kɔnse dɔ tun b'a la an ka sigi an ka kuma don min na ko in bɛ kɛ den min fagara a tɔgɔ bugu a ba tɔgɔ hawa bugu a ba tɔgɔ hawa tɔgɔ gɛrɛ bɛ se ka ye fa la o bɛ se ka kɛ fa bonyani tɔgɔ ne bɛna tɔgɔ fa la u b'a fɔ a ma ko vieux min ye fagali kɛ o ye burama tarawele a muso tɔgɔ sita mɛ hawa burama kɔrɔkɛ burama kɔrɔkɛ denmuso de tun ka kɔɲɔ bɛ yen hawa de y'a terimuso in wele k'a ka na u ka jɛ k'a den ka kɔɲɔ kɛ a fɔra ye cogo min na a fɔra n ye cogo min na
a ye hawa wele k'i ka na an ka jɛ k'an denmuso ka kɔɲɔ kɛ komi yanni ka hawa na ko burama tora ɲininkali la a bɛ siɲɛ fila bɔ jama a bɛ taa wa nka k'i terimuso tɛ na wa k'a wa ko ko n terimuso k'a wa k'a bɛ na o kɛra mɔgɔw ɲɛna bɔn terimuso in nalen u mɛnna u ye waatinin kɛ u bɛ du kɔnɔ yen ko den de nana bali ka tunun den fitinin nana tunun den fitinin nana mɛ yefege don wa yefege don ko dɔw ko gɔmɛrɛ den don dɔw ko yefege don mɛ ne ɲɛ ma da den kan dɛ ala y'a kɛ jaa burama a y'a ka labɛnw kɛ o y'a sɔrɔ a nana ni sanlili kura ye ko ma mɛ k'o kɔ tile fila na k'a bɛna mobili kura sɔrɔ mɛ cɛbilenkɛw ka ɲɛmɔgɔ de don cɛbilenkɛ de don minnu b'u pan k'u woloki minnu bɛ dɔn kɛ kɛnɛ kɔnɔ awɔ k'u pan k'u woloki woloki cɛbilenkɛ u fana bɛ labɛn b'a fɔ donsokɛ bɛ labɛn u bɛ labɛn b'a fɔ somakɛ bɛ labɛn cogo parce que n'u bɛ bɔ n'i y'u ɲɛkɔrɔmatigɛ bamananfɛn b'u la bisa fɛn ɲumanw ci mɛ u ni jafɛrɛnko tɛ taabolo kelen ɔ ala y'a kɛ den in talen den ɲinina mɛ u ka lahalaya la dɔw de ye den ye burama muso bolo n'o ye sita ye ka bɔ n'a ye jaa taara den de di burama ma kɔfɛ ka na dugu kɔnɔ den de ɲinina sa ka dɛsɛ u bɛɛ bɛ dugu kelen in na yen jimija la ka dɛsɛ ka ci bila ka taa fasa u ko ko nin ɲɔgɔn den fitinin bɛ se ka bɔ yan cogo di ka na yan u ko ko est-ce que k'a ma taa kungo kɔnɔ ko ayi ko san fila bon den ɲinina ka dɛsɛ ka ko bɛɛ kɛ ko burama yɛrɛ ye saraka dɔw bɔ k'o bila ka taa denw ka du kɔnɔ k'u k'o woro kɛ cogo dɔ la ko den fa kɔrɔkɛ ko ayi ko nin woro tɛ dun yan k'u ka denko de bɛ ɲɛfɔ taara kolonkalanitigiw ta ka na ko kolonkalan n'a gosi k'a ma jɔ a la kolonkalan ni nin jɔ a la a ma jɔ a la kolonkalanitigiw taara olu ko k'a don dɛ wa kolonkalanni k'u bɛ ta ta k'o kolonkala mɛnɛ n'a ma tiɲɛ bange k'u tor'o la mhm. donsow nan'a minɛ ka taa kungo kɔnɔ donsow nana cɛ minɛ ka taa kungo kɔnɔ ka taa kungo kɔnɔ mhm.
bon k'a ka mɔgɔ dɔ bɛ yen mhm. o taara gendarmew wele o kɛlen ka gendarmew wele ko gendarmew nalen k'u taara donsow sɔrɔ ko donsow ko an t'a d'aw ma u taara dugutigi fɛ yen ko dugutigi ye donsow wele k'a y'a di yan k'a di faamaw ma ni faamaw nana a nɔfɛ ko n'i y'a ye a ko yɛrɛ bɛɛ ma se ka ban u sɔrɔla k'a di gendarmew ma gendarmew ma o gendarmew taalen kɔ o dugujɛ o dugujɛ fila lɔgɔɲininaw de yaalatɔ taara bɔ den in su kan lɔgɔɲininaw kungo kɔnɔ kungo kɔnɔ u ye min fɔ ni lɔgɔɲininaw taalen bɔ a su kan o y'a sɔrɔ a kan tigɛra i b'a fɔ nin ɲɔgɔn un mètre ɲɔgɔn k'a ta ka n'a da yan jeli bɛ bɔnnen b'o yɔrɔ la k'a kɔnɔ fara k'a kɔnɔ fara u ye min fɔ an ye n bɛ kuma o kan kɔnɔ faralen u ko kɔnɔnafɛn dɔw kɔni olu bɔra bon sen yan a y'o tigɛ ka na jigin ka na sen ta fara la o sen kelen kɔni o ma ye o sen kelen ma ye lɔgɔɲininaw kɛlen k'a ye ci nalen u ka komini kɔnɔ ci nalen fɔ conseil min yɛrɛ yɛlɛla ka taa o n'an kumana o teri jɔ a su la k'a su lajɛ o n'an kumana o yɛrɛ ye nin ɲɛfɔ an ye ne ko bon k'o tɛ baasi ye n ko mɛ burama ne nana k'a ɲɛɲini ko dɔ balala ne la mhm. k'a fɔ jafɛrɛn b'a fɛ ne ma sɔn n ko mɛ k'o tɛ bali ka kɛ mɛ a tɛ se ka mɔgɔ jeli kɛ jafɛrɛn kan bi k'a sɔrɔ balo la o fura fana tɛ n'i ma ɲɔgɔn fɛ e cogo de ta donc n'i ye mɔgɔ mɔgɔ joli kɛ jafɛrɛn a b'i fa a b'i fa a t'o la hali minnu b'a dilan o tɛ se ka mɔgɔ jeli k'a kan o bɛ fiy'a la a ta yɔrɔ la hali kunbiri ne ko ayiwa n nana ka n'aw ɲininka o ko ayiwa o mɔgɔkɔrɔw ka kuma ye o ma b'olu la jafɛrɛn t'a fɛ kungirin t'a fɛ mɛ komi an bɛ bi tile min na u bɛ cɛbilenkɛ dɔ min kɛ u bɛ taa yɔrɔ la dɔw bɛ dalu dɔw d'u ma mɛ ne yɛrɛ kɔni ka hakilina o ne ka hakilina ye an taara an y'a sen k'a dɔn tiɲɛ tɛ jafɛrɛnko la tiɲɛ tɛ kungerenko la o t'a bolo a t'o taasira kan donc a dun jɛnsɛnna kunnafoniw na diɲɛ n'a kɔkanna bɛɛ y'a mɛn k'a jeli kɛra jafɛrɛn kan a bɛna mɔgɔw siran jafɛrɛntigiw de ɲɛ ivoiriyɛnw bɛ yen ganayɛnw bɛ yen minnu ye ne wele ko ni fɛn fɛn bɛ k'a ko la o ka kɛ tiɲɛ ka bange parce que a b'u bɛɛ ka fanfɛ mɔgɔ siran u ɲɛ donc n'i y'an wuli kun ye bi ka se yan o ye kuma kolo girin fɔlɔ ye bon tiɲɛ tɛ jafɛrɛnko la ne bɛ se k'a fɔ jafɛrɛn t'a bolo jafɛrɛn t'a bolo kungirin t'a bolo ne kɔni y'a kɛ organisme ko di a bɛ se ka a b'o de domaine de a y'o de domaine de ɲɛɲini nin n'a b'o bolo kan n'a y'o wale kɛ organisme bon n tɛ tubabukan ma mɛn mɛ o ko ye organe organe humain quoi voilà ko mɔgɔninfin pièce u k'a ye sen min tigɛ nin ye bon sen in bɛ kɛ mun ye mɔgɔ t'o dɔn ko bon ko gendarmew seginna ka na n'a ye k'olu ye daba ɲininkali kɛ ko mɛ k'u ma sɔn mɔgɔ ka madon u ye mɔgɔw gɛn olu donna a ka so kɔnɔ mɛ u ye min kɛ daba in na dugumɔgɔw ko olu t'o dɔn u ye min bɔ yen olu m'o ye u ye fɛn bɔ fɛn ma bɔ olu t'o dɔn u y'o fɔ an ye an ye danganaya sɔrɔ o kan donc komi aw média mɔgɔ kelen kumana a kan ka tɛmɛ ne fana ko nin ni sigi tɛ bɛn n ka dalu bɛ n bolo n bɔra yan n taara n y'a ɲɛɲini n bolo dara a kisɛ kan n bɛna ka kuma parce que somaw filɛ bi an tɔgɔ man di an tɔgɔ man di mɛ mori bɛ yen tiɲɛna bɛ bɛɛ la mori tiɲɛnaw bɛ yen olu ka jugu somaw yɛrɛ ye alimami b'a ka vamar min sara o n'a ni jogaramakɛ fagara jɔn ye tasuma tigɛ ka gazi fiyɛ o kan k'a bila o ka mɔbili kɔnɔ o marili tɛ yan ko mori de kun o tɛ soma ye o mɛ k'a kɛ n mana fɔ kafiri y'a kɛ ta an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara yen wa n'i ta arijinɛ y'a ta an b'o de fɔ ne min sigilen filɛ k'a f'i ye basi bɛ ne kun ne tɛ basi dogo ne bɛ sa ni basi ye n'i y'a kɛ na na sira dɔw bɛ yen m'o kɛ na k'a jɔ i la n bɛ taa ni n sen fila ye n'i ye min basi dun

donc bamananya ye tiɲɛ di donc e de la k'o e de la k'o essayer e de la k'o sɔsɔli t'a la e de la k'o kɛ hali n'a y'i diya lejini kalan i ka taa ne fɛ yen n b'a bɔ ka taa suratul bagara kalan n'i pan a kunna i ka kulubalikɛ bɛ jigin duguma o fura t'i fɛ tɔnɔ i tɛ don an ka ci bila dɔw ma u ka maninkakɛ dɔ wele ka na an ka kɔrɔbɔ jɛfaga est-ce que i y'o faamu ɔ komi i bɛ k'i jɔ tan komi komi jɔn dɔ b'a la ko komi i bɛ k'olu fɔ ɔ e ni ne fila de bɛ yan ne ka sababu ne yɛrɛ ba ye maninka di maa wɛrɛw bɛ yan an bɛ se ka ne ba ye maninka di ni maninkala ko don n ye dɔ kɛ yen ka dɔ kɛ wasolon bolo kan ka dɔ kɛ bɛlɛdugu bolo kan soma ni donso kulu bɛ na buguni mara ko tɛ caman bɛ se ka bɔ bi k'a fɔ n ye dɔ kɛ nin yɔrɔ la n tɛ karamɔgɔ ye mɛ ne ye kalandenya kɛ fan caman dɛ dɔnni tɛ n na dɛ mɛ mɔgɔninfin an ka sabali an kana ɲɔgɔn san dan mali kɛra fitiriwale jamana de sisan min ma wuli ko somaw y'a kɛ a donso y'a kɛ tan alijina ye jɔn ta alikaba jɔlen tɛ jo kan u ye alikaba ci k'o bɔ wa hali n'i ye makan ta ka n'a turu yan ka mali ta ka taa turu makan bɛ jo sɔn yan mɔgɔ se t'o la aw bɛ jo sɔn yan jafɛntigiw tɛ bin mɔgɔ kan mɛ n'i sera maa b'i lakari fura t'i la hali n'i ko jamujamu kɔlɔnji la ne b'i lakari n'i kɛra jamatigi ye kɛra setigi setigi b'i lakari parce que an bɛ fɛn min kunna an b'a dɔn fɛn min don hmm. ne wolo ni bi cɛ n tɛ sira fila kan sira kelen kun kɔnɔ ne yɛrɛ fa bɛ seli n ba bɛ seli ne yɛrɛ muso bɛ seli mɛ ne tɛ seli e fa bɛ seli i ba bɛ seli i muso bɛ seli mɛ yanni i ka duya i ko ne ma ko ne denw bɛ seli u bɛ sun mɛ n'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la maa kunko tɛ kɛ n ta kan n kunko tɛ kɛ maa ta kan mɛ e ko k'i n'ale jama ko kɛra min ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen i ko k'i muso de mɔgɔ dege k'alikuranɛ na o b'o kɛ mɛ e yɛrɛ tɛ seli ne tɛ seli ne yɛrɛ t'a ɲini k'a ɲɛ dɔn parce que n'i y'a fɛn fɛn u b'i janfa ni n'u jɛra u b'i nɛgɛn de k'i bolofɛn b'i bolo k'i janfa bon ne tɛ nɛgɛn kɔmi dɔ kɛra o ne yɛrɛ fa filɛ sumana daramɛ de y'a su seli dili sirimoro tuma na a bɛ jigin misira a tun bɛ taa ne fa fɛ bakɔ mɛ diinɛ ne taabolo tɛ n ka fɛn tɛ mɛ min na n b'o de dɔn i dɔnnen bɛ ni turuni min ye n'i y'o di i bɛ kɛ dɔnbagala fili ni muso y'i sɔn a cɛ a bɛ den ɲuman kɔ N'i ye jamana tiɲɛnen ye bi, an bɛ bɔ ka to muso ka tiɲɛni caman b'a la dɛ. Muso bɛɛ tɛ tɔgɔtigi wolo dɛ. Seliji ta i k'i jɔ golo kan bi ni ne ye n kali bi k'a ɲini Ala fɛ ko n bɛ nin ko kɛ n b'a kɛ. Ala bɛ sɔn a ma parce que n tɛ sira fila kan. Ni ɲininkali min b'i fɛ su in na n bɛ a b'a fɔ. Ɲininkali bɛ yen, ɲininkaliw caman bɛ yen. Jɛfaga i bɔra ka nin mɛn.